nke o chiri nazere achọrọ m ka ị ghọta na onye ọbụla na-eme gị ife ọjọọ na nzuzo ma ọ bụ na-akpara gị nkata ọjọọ achọrọ m ka ị mata na na onye ahụ ma ihe ọ na-eme ọ bụ obi ọjọọ maka na ihe o nwere ezuroro ya o nwere ife m ga-agwa gị ị ga-eme and ife ahụ m ga-agwa gị ị ga-eme ị ga-eme ya unexpectedly na o nwere ife ị ga-afụ o nwere ife ị ga-ebido noticewe kemgbe ị mere ife ahụ m ga-agwa gị achọrọ m onye ahụ ị kpọrọ ọyị gị nwanne gị onye ahụ ị fụkara n'anya ị na-akọrọ ihe niile gị na ya na-agba n'egwu na-emekọrịta ife ọnụ achọrọ m onye ahụ ihe a m ga-agwa gị edekwana ya ede achọrọ m ka ị gwa ya face to face and ị nedo ya anya n'anya ị jụọ ife a m ma-agwa gị na ịbịa gị ị jụọ ya unexpected ị jụọ ya do you love me ma ị fụrụ m n'anya ị ga-ajụ ya ka ọ dị ka o nwere ihe ị nụrụ ị mago ị ga-ajụ otu ọ ga-adị ka o nwere ihe ị nụrụ mmadụ kwuru sị na o kwuru ọ na ị mago ị nụrụ maka ihe o mere maka gị ọ bụrụ na o nwere ife onye ahụ mere maka gị onwe ya ama nnọkọtanwu ọ ga-ebido na-agba ghara ghara na-agbakasị ya ọ ga-ebido jụba gị kedu ihe mere i ji wee jụọ ya dịka ajụjụ a o nwerekwa ihe menụ ọ ya-ebido na-agbagharị bido from that day gaba onwe ya ama nnọkọtanwu and ihe nke izizi m chọ ka ị mata bụ na nke izizi ọ bụrụ na o nwere ife ọjọọ o mere n'azụ gị ife ahụ emebiena ife ahụ ga-abackfire ife ahụ ama nrụzi ọrụ maka na otu ahụ o cheru na o nwere na ọ dịka o nwekwa ihe ị nụ na ọ dịka ị ghọtago na o nwere ihe o mere ihe ahụ emebiena ọ nya bụ nke izizi mana nke ịbụọ achọrọ m ka i jiri aka gị wee chọpụta ya from ụbọchị ahụ gaba from that day ị ga na-emeziwo na-enoticewe ya ọ ma na-adịzi comfortable ebe ị nọ gị na ya nọrọ arụ ama mfụ ya ihe m ji agwa gị ife a bụ na onye ọbụla na-eme gị ife ọjọọ ma na ọ na-eme gị ife ọjọọ and onye ọbụla ndị ọbụla na maka onye ọbụla chọrọ ime gị ife chọrọ ịmata ime gị ife ọ ga-esi through onye ma and onye chọrọ ime gị ife ọ ga-ama na ọ na-eme gị ife ọjọọ mana ọ bụrụ na onye nwere ihe o mere gị o nwere ihe ọ ga-efeel achọrọ nke mana ihe a bụ pure secret ife ikwu ha anya ị jụ ha nya unexpectedly from that day ọ ma-anọdụ comfortable with gị nwa bido that day gaba ị ga na-ebido na-enotisizi just pay attention ị ga-ebido ị na-afụ na na ọ bụrọ onye ahụ ị mabu mgbe ahụ ka ị ma ọ ife m chọ ka m gwa gị mee ife a ọ bụrụ na ọ na-ajụ gị kedu ife mere i ji wee jụọ ị sị ya na o nwerọ na forget ya maka ị mụọ amụ ọ jụkwa gị ọzọ ụtọ ọnwa jụkwa o nwere ihe ọbụla ị kọwara ya ị ga-afụ just pay attention ị ga-afụzi wuo onye ahụ ọ bụrụ na onye ahụ nwere ihe o mere gị na nzuzo ma o nwere nkata ọjọọ ọ na-akpa nkata nkata a niile emebiela mana ife mara ihe m chọkwa ka ị mata bụ na kpesiwekwu ekpere ike because na o nwere ndị ọ ga-abụ na o nwere ife o mere gị ọ feel na ị ghọtago ife na-aganụ ọ chọbazi ụzọ ọ ya-esi wee mesi gị ma ọ gbuo gị egbu ka ihe ahụ ghara ịpụta ife maka o nwere ka ọ jụgide gị ị sị ya na o nwerọ ị na-amụkwa amụ ọ feel na ị matago ife ọ ga-eme bụ ọ chọbazi because onye ọbụla mere gị ife ọ bụrụ na ọ chọpụta na ihe ahụ o mere gị na-achọ ịleak na ndị mmadụ na-achọzi ịchọpụta o ji chọbazi ụzọ ọ ga-esi wee kpuchie nya bụ ihe ị megonu tension ebido bịazi ha na ha na-achọzi ihe a ga-eme ka a ga-esi wee gbuo onye ahụ ihe a ga-eme ka ha wee cover ife a niile ha mere ọ ife ndị family m na-eme na ka a na-emezi ife a ka ife na ọ bụrụ na ị ma chi gị na-ekpere chi gị ị fụ na mgbe a ka ha ga-ebupụtazi onwe ha ọfụma o nwerọ ife ha ga-emetanwu gị because na chi gị anọdugo mgbe ahụ nụbara gị ọgụ ha na-emezi ha na-ebupụta onwe ha so ife ọbụla ị na-eme uche gị dị ya just mee ife a m gwa gị onye a na-ajụgoro ihe niile ọ na-ajụ gị agwana ya reason just sị ya na o nwerọ forget ya maka ndị ajụsị ihe ọzọ again onye a ga na-agbagharịzi maka na obi mmadụ obi anyị fụrụ na obi ka e ji eme mmadụ ife obi a ka i jide weaken ya ozugbo ozugbo ihe a pure secret m na-agwa gị ọ bụrọ ọgwụ ọ magic ihe a pure ọ na-arụ ọrụ ka magic daarụ